Dia daoibh a chairde, agus fáilte isteach arís chuig na Físeáin Cairdiachta de Ghlór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh uilig ag coinneáil go maith slán agus sábháilte sa mbaile. Inné bhí na dinosaurs againn. Tá súil agam gur thaitnigh sé sin libh a dhéanamh, ach inniu tá muid ag goil eilifint a dhéanamh, ach eilifint ar chárta. Mar a fheiceann sibh seo, tá sé déanta as balún, píosa de ghlioscarnach, súile bréige agus cúpla greamáin, agus má tá sibh ag iarraidh, is féidir libh é a chuir ag duine eicínt agus teachtaireacht a chuir istigh. Fan liom agus déanfaidh muid ceann.

Peann Luaidh nó marcóir. Chéad Chéim. Faigh ceann de na cairtchláir daite agus lúb ina dhá leath, mar seo. Anois, sin é an cárta mar a déarfá. Anois, an cairtchlár daite eile, ceann buí atá agamsa, seo, tá muid ag goil dhá chluais, an eilifint a tharraingt air. Cruth ar an gcaoi seo atá i gceist. Cosúil le croí ach ní baileach gur croí atá ann. Anois tá muid ag goil á ghearradh amach leis an siosúr. Má tá sibh ag iarraidh go mbeidh an dá chruth mar an gcéanna, is féidir an ceann a ghearr sibh amach a úsaid mar teimpléad do seo, in áit a bheith á tharraingt agus é a bheith rud beag difriúil. Ní gá ach é a úsáid mar teimpléad agus tarraing thart líne, Mar sin, agus anois gearrfaidh muid amach an cruth seo. Breathnóidh an dá chluais ar an gcaoi seo nuair atá siad gearrtha amach againn. Anois, leis an gcéim seo a dhéanamh, tá muid ag tabhairt ar ais an balún, na súile bréige agus an gliú. Cuir rud beag gliú i lár an chárta mar seo. Agus faigh an balún agus brú anuas ar an ngliú ionas go bhfanfadh sé socair. Anois, tá muid réidh leis an dá chluais a ghreamú gon eilifint. Ar thaobh amháin, ar an taobh na láimhe deise, beidh muid ag gabhail an chluais a chur faoin mbalún mar seo. Mar sin, iompaigh bunoscionn an chluais, cuir rud beag gliú ar an gcluais mar seo, agus brú faoin mbalún an chluais agus ansin brú síos an chluais ar an gcárta mar seo. Agus thug mé 10 nóiméad gon gliú triomú ansin. Anois, Faigh an gliú aríst agus cuir spota ar an dá thaobh gon balún mar seo mar tá muid ag dul na súile a ghreamú ansin ar an mbalún. Faigh ceann go na súile mar sin agus brú anuas ar an ngliú an súil. Aríst, tógfaidh sé thart ar deich nóiméad nó ceathrú uaire go mbeidh sibh in ann an cárta a ghluaiseacht mar gheall go bhfuil an gliú cineál fliuch. Agus an gliú anois ag triomú ar na súile, tabhair ar ais na greamáin agus an glisreach. Tá mé ag gabhail croíthe a úsáid inniu má tá aon ghreamáin eile agaibhse is féidir iad sin a úsáid. Tá mé ag gabhail iad seo a ghreamú thíos in íochtar anseo ar an gcárta. Ach is féidir libh fhéin a dhéanamh ar aon bhealach is mian libh. Mar sin, nó b'fhéidir iad a chur. Anois, leis an gléasrach. Faigh rud beag den ghliú, b'fhéidir, agus cuir stríocaí, b'fhéidir, beaga timpeall an chárta, agus é sin cuir rud beag den ghliostar anuas ar an ngliú, ar nós mar sin, agus brúigh anuas le do mhéar ar an ngliú. Agus fág é le cúpla nóiméad go dtriomaíonn an gliú. Agus anois siod an cárta déanta agaibh. Ní gá dhaoibh ansin ach teachtaireacht a scríobh taobh istigh i lár an chárta. Is féidir 'Le grá ó. nó rud éigin ar an gcaoi sin a scríobhadh. Tá súil agam gur thaitnigh an tionscadamh seo libh inniu agus buailigí isteach arís amáireach agus beidh tionscadamh eile anseo.